Bi le 19 mai 2014 n bɛna kuma Iba Wani ka sɔn kan min ye kayikaden ye bon kayikaden ye kilasi sɔn ye a ye sɔn wɛrɛ de kɔntere min fana ye kilasi sɔn ye n'o ye Tal B ka sɔn ye o titiri ye sinapibaki ye parce que o sɔn kɔnɔna la Tal B b'i kanto ko kalan ma ɲɛ tunga ma diya rapu ma ɲɛ k'a ka segin so ko Kayi pase da jiginna bon Iba ka sɔn kɔnɔna la a b'a jira Tal B la k'a fɔ ko ale bɔra Kayi ka na Wara ku minɛ u bɛɛ ɲɛna donc a ye turunew kɛ wari caman sɔrɔla ko de bɛ denmisɛnninsi Mali bɛɛ b'a kalama donc ale ale bɛ awsisi de fana bɛ ale bolo donc o bɛɛ ye k'a jira Tal B la hali ni Kayi pase da jiginna wa da yɛlɛnna o ale ka sira t'o la n'a bɛ taa Kayi ale bɛ taa a ka mobili la donc o ye olu ye ka o kumaw jaabi cogo sugu dɔw la mɛ kuma kɔnɔna la Iba nan'i kanto ko a fɔ ɲɛngodenw ye k'u k'u gueule fermer o yɔrɔ la masa dɔgɔya b'a la parce que kuma o kuma dɔgɔyama o dɔgɔyama bɛ yen n'o ko den bɛ d'a kan mansa dɔgɔyara ye wa nɛni o nɛni bɛ yen n'i ye den d'a kan mansa nɛnina ye donc u tɛ se k'a fɔ ko u t'a kalama an ye nin kumaw fɔ a ka ca a fɔr'u yɛrɛ ye a ka ca donc n'i y'a ye u bɛ k'a kɛ donc ça veut dire que u b'a kalama u bɛ k'u tugu k'a kɛ mɔgɔw ka kuma a bɛna kɛ tiɲɛ ye a fɔra k'a fɔ ko u ye akɔri ninnu siɲe tuma min na ko presiyɔn de tun bonyan'u kan k'o de kama ko u ye akɔri siɲe ko n'o tɛ k'u ma conscience ta effectivement wa ko kɛcogo o b'o de jira sisan non parce que ni e ye conscience ta k'i tɛ fɛn min kɛ ka i ka engagement ta k'i dalakan di mɔgɔw ma mɛ ni e bɛ ka tila ka segin k'o ko kɛ ça veut dire que i ye mɔgɔw de kɛ lagalagatɔ i ye i yada mɔgɔw de la ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ sugu dɔw ye o ma ɲi donc a bɛ fɔ otoritew ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ka wuli k'u jɔ u ka sɔnko in kɛ sɛbɛko ye mɔgɔ o mɔgɔ mana injure publique kɛ u k'i weele i ni ɲangi min ka kan k'o da i kun n'o tɛ a tɛ ban a bɛna segin an kɔrɔ la n'i y' o ko kɛcogo jateminɛ parce que ko nana tan ni dɔɔnin dɔɔnin de n'i y'a jateminɛ depuis fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ nin kuma fɔ ɲɔgɔn ma mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko injure de tɛ ko ko rapu de don donc u k'a fɔ hali sini donc ni otorite y'i sigi k'a lajɛ ten n'a tiɲɛna don min na U kana n'a fɔ bilen k'u bɛna eseye k'u bɛ ko kɛ ko sugu dɔ ye parce que n'a ma ɲɛ ko aw wulila ko ko dɔw tɛ kɛ bɛn kɛra ka ko aw wa kana kɛ bilen mɔgɔ dɔw bɛ ka tila k'a daminɛ tuguni ne hakili la aw kan ka kɔn u ma depuis u bɛn'a daminɛ tuguni k'a jɔ sira la sann'a ka juguya ka kɛ kɔrɔ parce que fɔlɔ ta daminɛna cogo min na nin fana bɛ ka daminɛ o daminɛ cogo kelen de la ka na fɔlɔfɔlɔ u tun b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko ganmugu feerela den namugu feerela den salati feerela den fatɔ den a donna ta bɔra ta u tun b'olu fɔ ɲɔgɔn ma Dɔnku u nana u to de la ko nana juguyaya fo ka se ma n'i y'a jateminɛ IBA ka son min tɛmɛna a y'a fɔ oo kɔnɔ ko kalamancidenw o dan bɔn mɔgɔw ka fɔ la n'u ko ko u k'o fɔ Tal B fana ka son nana Tal B fana ko ko ɲamɔgɔden n'ale fana tun dan o ma sa mais ale fana ma dan o ma ale fana ye nɛni kalite wɛrɛ fana fɔ min fana bɛ e misi tɔw pousser ka nɛniw kɛ tuguni parce que ale ye nɛni min fɔ bien vrai que a ye nɛni fɔ a ye Gaspi tɔgɔ de tugu a la en meme temps directement i b'a kɛ Gaspi ye mais a bɛ ka clash generale de kɛ mɔgɔ minnu fana clasher la a kɔnɔ parce que u fana tɔgɔw da da dara ɲɔgɔn kan ka taa donc IBA bɛ o la peut être IBA fana ye o miiri ale sen bɛ o nɛni o la IBA fana filɛ ka nɛni jaabi juguman de fana di o fana la sisan nɔ. n'o ye ko an ka salonba ani douche ni douche interieur ko n bɛ bamakɔkaw fo u ye n bonya u y'o jiya donc ko fɔlɔ la ko aw ka bɔgɔsoba donda tun don ko mais sisan n b'a kɛ ka stade donda ye ni n ka fanw bɛɛ o nɛni cɛjuguba de Nɛni cɛjuguba de don n delila k'a kɔrɔw fɔ ka tɛmɛ n n ka interview dɔ la bon pour une bonne fois de plus n bɛna a kɔrɔw fɔ tuguni mɔgɔw ka se k'a faamu vraiment nɛni a juguya bɛ ka se degre min ma parce que dɔ wɛrɛ fana tɛ Tal B sabu jugu in de bɛ na ni nin ko ninnu ye ale de bɛ nin nɛni nin u kɛ tɔgɔ sugu dɔw la ka sɔrɔ apres ka tila ka t'i yɛrɛ kɛ innocent ye tuguni kɔ parce que n'i y'a jateminɛ depuis La Paix son in dara u fɔra ɲɔgɔn kɔ ye nɔ Tal B nana o version da ka clashw da minɛ ka u vɛdo e da ko bagan bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ k'o ko kɛ IBA ninnu ma jaabi ni fɛn kɛ a tilala ka na o version deux da ɛ den da ka na kumaw fɔ o kɔnɔna la ko IBA ka ban kɛ ni son ma sɛbɛn ka di olu ma

O kɔntan ta kɔnɔna la IBA One fana ko ɲamɔgɔden wolo bɛ mɔgɔ se ko ma IBA One fana y'o kuma fɔ ko den juguman ka wolo kuma caman caman IBA ye o fɔ dɔnku ko n'i bɛ wasow kɛ i ba bɔ sarati feere la a donna ta bɔra ta kiti ka taa IBA ye olu fɔ dɔnku o kɛlen ale nana ka taa sɔrɔfu a ye ka taa sɔrɔfu la a ye nɛni sugu bɛɛ dɔ kan a ye nɛni caman kɛ a kɔnɔna la o kɔnɔna la IBA One fana nana ani siri nana o kelen don la o ko kɔnɔnali la IBA One fana ka sɔrɔ ka a fɔ ko n b'i segin ba kɔnɔ IBA One fana ka sɔrɔ k'o kuma fɔ kuma minnu don explication de don n tɛ k'a fɔ Tal B ma n tɛ k'a fɔ IBA ma n tɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ko de don k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka fɔ IBA One fana ka sɔrɔ n b'i segin ba kɔnɔ IBA ka sɔrɔ k'o kuma fɔ o kuma fɔlen ale fana ka sɔrɔ ka na a o kelen don ka sɔrɔ k'o da o kɔnɔnali la ale fana y'i kanto k'ale tun t'a dɔn ko den bɛ segin a ba kɔnɔ ko komi Iba One seginna ka taa ta lajɛ ko o k'a lajɛ o ka to yen k'o ye bɔyɔrɔ jan ye ko so t'o bolo ko o ka yen k'a siyɔrɔ ye donc Iba One fana ka sɔrɔ ka na bonne fête de Tabaski à toi et ta mère Iba One fana ka sɔrɔ k'o da salonbako kuma in fɔra yen Iba One ka sɔrɔ k'i kanto ko ko ko e ko o tun t'a dɔn ka fɔ ko den bɛ segin a ba kɔnɔ ko ale taara tu cɛ salati feerela ta ba in kɔnɔ a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ k'ale taara tu cɛ salati feerela ta ba in kɔnɔ parce que a bɛ Tal B ba dɔgɔya ko salati feerela a tɛgɛ o de fɔ ta k'ale taara tu cɛ o ta ba in kɔnɔ in ko Tal B k'a lajɛ ko u ka bɔgɔsoba in don n'a bɛ cogo min na dɛ ko o bɛ ten de ko bon ko Tal B k'a dabara wo rose ko k'o kɛ o porte ye bɛɛ ka nin kuma jateminɛ da forme ani musomannin a bɛɛti kelen a bɛɛti kelen yan ko o wo rose ko k'o kɛ porte ye ko bon ko n'i donna ko salon janba de bɛ yen ka taa k'i bɛ taa douche ani chambre antichambre ani douche intérieure ko in nana ten bɛɛ b'a dɔn nin nenni cɛjugu de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko jeune i b'a dɔn nin nenni cɛjugu mɔgɔkɔrɔba a bɛ se ka ma olu de ma n'olu tɛ a kuma déchiffrer bon nin ye kuma déchiffrélen de ye ka fɔ aw ye kan aw k'a dɔn ka fɔ wɛrɛ nenni cɛjugu de don o kɔfɛ tuguni Iba ka son fɔlila Sidiki tilala ka n'a kuma ye tuguni ko mɔgɔw ko koolu tun na ko na' ɲini ko an tɛ yɔrɔsi ka an ka salon kɔnɔ ko ani douche intérieure donc k' sa ka nin min kɛ tuguni Karowan fana Iba One ka protégé o fana nana y'i sigi k'a fɔ ko an b'an ka salonba kɔnɔ k'an bɛ tila ka douche intérieure jira u la a ka interview la bon Iba One fana ka o salon o douche n'a douche intérieure ko kuma ka tila ka o de développer tuguni k'o juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan parce que a b'a fɔ n'i k'o fɔlɔ ko ne ka yen kɛ n siyɔrɔ ye z in na ni ka fanw bɛɛ de bɛ taa An b'a kɛ cahier don da ye, a donna tan, a bɔra tan. Aw yɛrɛ k'a lajɛ nenni ninnu a cɛ ka jugu ka se degré min na mais est ce que o ni Tal B ma a sabu juguya kow lawuli o, a bɛ juguya ka se nin yɔrɔw ma? Parce que toujours n'i ye nenni dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ma, a fana bɛna fɛn wɛrɛ de fɔ min ka jugu n'i ta ye donc a bɛ segin ka na kɔrɔlen na kɛ. N'ale tun ma woloko, woloko, wolokuntanko kuma fɔ a ka snapback ninnu kɔnɔna la, hali ni Iba tun bɛ banenni kɛ, n ma d'a la n'a tun bɛna salonbako kumaw ni ka a fɔ k'a lajuguya tuguni ka se nin ma. Wa hali ni Iba tun y'o kɛ, tort tun bɛ ta k'a di Iba kelen dɔrɔn ma, a tun tɛ di ale ma bilen parce que Iba fɔlɔ ye ɛ kalabancidenw fɔ donc ni ale fana tun danna a ka son kɔnɔna la ko an m'an ta sɔrɔ ɲɛngodenya la, n'ale fana tun dann'o kɔnɔna la peut être mɔgɔw ka kuma u bɛ se k'a fɔ ko u bɛ den den da kuma minnu kan ko k'u ye k'u to yen, mɔgɔw tun bɛ se k'u ye k'u to yen mais ale mana wolo ko fu ko kumaw ta k'u da kunna, wolokuntanko kumaw donc Iba filɛ nin ye ka na jaabili wɛrɛ kɛ, mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka wuli ka na jaabiliw kɛ-kɛ-kɛ a bɛ ko bɛ juguya ka k'a kɔrɔlen tuguni donc ale Tal B de b'a bɛɛ daminɛ donc depuis ko ma juguya ka se o yɔrɔ ma épisode fɔlɔ min kɛra o kɛra nin kɛcogo kelen de la a ye woloko fu in de fɔ ni kow tilara ka na juguya juguya ɲɔgɔn kan o bɛɛ la n'a ni Iba One ka clashw banna yen nɔ a taara Gaspiw fɛnɛ a n'olu fɛnɛ y'a daminɛ hali bi bangebaa nɛniniw fɛnɛ dɔw kɛkɛkɛkɛra o fɛnɛ la ka o de bɛ ko aggraver ta donc nin ko in fɛnɛ la tuguni accord in kɔfɛ a woloko wolokuntanko kuma in de fɛnɛ tɛ ka na ni nin ye tuguni yan bɛɛ ɲɛ b'a la a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna i ko n'a fɔ ko dɔ bɛ fɔ dɔ ma ko dɔ tɛ fɔ dɔ ma a ye ko lajɛ a ka jate minɛ n'i ye nɛnini fitinin to yen toujours a bɛ nɛnini dɔ fɔ nin ma o fɛnɛ b'a miiri k'a bɛ dɔ fɔ min ka jugu nin ta o fɛnɛ b'a miiri tuguni ka na dɔ wɛrɛ fɔ min ka jugu nin ta laban o de bɛ na ni juguyaba in ye tan Donc a ka fɔ bɛɛ ye u k'a dabila o de ɲɔgɔn tɛ u k'a dabila o de ɲɔgɔn tɛ foyi tɛna se ka na fɔ u ɲɛna bilen min ma fɔ u ye u bɛ ka nin ninnu nɛnini fɔ an delila ka nin bɛɛ kɔrɔ fɔ ka tɛmɛ an delila ka ladili sugu bɛɛ ka tɛmɛ bon bɛɛ de k'a bila kun na dɔgɔya dɔ bɛ yen n'u ye den d'a kan o kɔrɔ k'u ye mansa dɔgɔya nɛnini bɛ n'u ye den d'a kan o kɔrɔ k'u ye mansa nɛni donc bɛɛ k'u juger ni o ye k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don mɔgɔ ladilen tɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ mɔgɔ kuntanw de don parce que u b'u baw de nɛni ka mɔgɔ wɛrɛw baw nɛni bɛɛ ɲɛna kuma fɔ ɲɛna n'i ko k'i ye kɔsisi ta mɔgɔ bɛɛ i bɛ tila ka segin a kan sinon ko ko ma da kɔni kama clash bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ kuma dɔw la hali ma i bɛ ka mɔgɔ min clash hali i m'a tɔgɔ fɔ a jogow de a n'a ka ko kɛta i b'olu de ta k olu fɔ dɔrɔn k'olu kɛ clash ye kuma banna ye kuma dɔw la i bɛ se ka tɔgɔ fɔ pour que ka ko la ja olu bɛɛ bɛ se ka kala la mɛ a somɔgɔw kuma t'a fa n'a baw ma i kana olu tɔgɔ fɔ sinon tɛ ko n'a fɔ ko mansaw t'a kalama mansaw b'a kalama mɛ mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko hali ni den kɛra sa ye k'i b'a siri i cɛ la olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ den ninnu labila bɛɛ ɲɛna hali ni jogo kolon b'u la u u b'u défendre k'u fɛnw kɛ peut-être a bɛ se' kɛ u bɛ kangari da so na a bɛ se' kɛ dɔw yɛrɛ tɛ kangari da ye yɛrɛ Mɛ mɔgɔw ka kuma don ko hali ni masa n'a kɛ hali ni den kɛra sa ye ko masa b'a siri a cɛ la ne fana bɛ min fɔ denw ye hali ni masa juguyara ka kɛ bunteni saw ni vipèrew ni fɛnw ye masa mana tiɲɛ to to ka kɛ mangoro toli ni fɛnw ye masa ye masa de ye kana lafili ka lagosi o fana ka fɔ denw ye u k'o bila u kun na u ka baara kɛ ni o ye sinon ko ma se ma clash ko ma se ma o de bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna désormais bɛɛ k'a bila kun bɛɛ k'u lajɛ n'u ye den da kuma o kuma kan ko kuma jugu don u ye mansa dɔgɔya ne tɛ à dire k'a fɔ ko u ka den bɔ ka kuma la k'a kɔrɔ don ko den bɛ da kuma o kuma k'u ka bɔ la o tɛ u bɛ se k'a fɔ u yɛrɛ ma faama den nin den nin den yɛrɛ n'i bɛ sankɔrɔta ko sankɔrɔta' ye n'i ye den fɔ o la o ye mansa sankɔrɔta de olu bɛ fɔ kɛ mɛ fɛn min ye lagosiko ye n'i ye den fɔ la o ye fɛn masa lagosi de don a fɔra k'u ka olu yɔrɔ a negatifuman yɔrɔ de u ka den bɔ o de la sinɔn pozitifuman yɔrɔ i bɛ se ka den da wa n'a y'a fɔ ko perezidan waritigi den nin den nin den olu ye ko ɲumanw de olu ma fɔ dɔnki kuma ye o de kilasi bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ ninnu si tɛ sa ne ne yɛrɛ min tɛ arapɛri i bɛ ninnu ka ko ta k'a jateminɛ dɔrɔn i bɛ kilasi bɔ nin kelen kelen fɛn fɛn filɛ ne bɛ se ka kilasi sɔn bɔ nin kelen kelen bɛɛ kan ka sɔrɔ a ma gɛlɛya yɛrɛ hali kɔsa in na n y'u ka evenimaw ta ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɛkisinin dɔ ye k'a di dɔ ma n k'a kɛ kilasi sɔn in mɛ a tigi ye difikilite sɔrɔ a la paseke arapɛri dɔw b'u cɛla la ale n'olu ka di a tɛ se k'u kilasi O de kɛra difikilitema yɔrɔ mɛ n bɛna tɛkisinin fɔ mɔgɔw k'a mɛ u k'a dɔn ɛnsipirasiyɔn b'a kɔnɔ u k'a dɔn kilasi bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma ninnu tɔgɔ fɔ yɛrɛ i b'u ka kokɛta ta k'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ kilasi ye n b'a daminɛ ni Iba One ye ka Gaspi da kan ka Tal B da kan ka Ox B dankɔrɔba k'o da kan ka Sniper kɛlɛ zankɛ da kan ka Mobjack da kan ka sɔrɔ ka Dragon sa belebeleba Nexus connection ka o da o kan k'a kuncɛ ni le fou an'a ka éléments ghetto ghetto kafiri mɔgɔw a tɛ gɛlɛya yɛrɛ donc o clash in tɛ dɔ wɛrɛ ye o texte in tɛ dɔ wɛrɛ ye parce que n y'a sɛbɛn k'a di yan mais a tigi ma se k'a da o tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye mali rap fɔlɔlama an'a bilama kelen tɛ fɔlɔ arapɛriw tun sɛgɛnnen ka sababuya kɛ mankutu ɲuman tun tɛ f'u ma wa studio tun ka dɔgɔn bamakɔ u tun bɛ sɛgɛn ni ɲani kɛ k'u ka sɔn bɔ o tun t'a bannen ye hali n'u ka kasɛti sanni ka di bɛɛ ye i b'a sɔrɔ arajo kasɛtima tɛ caman bolo k'a lamɛn sisan MCw tile bɛnna tɛkinolozi develope wagati ma Studio bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ sɔn bɔ sɔgɔma yan ni wula cɛ i b'a ye téléphonew kɔnɔ ani internet sanfɛ sani MCw k'u profité o fɛ ka baara ɲuman kɛ a caman kɛra yɛrɛfɔla ye yɛrɛfɔ sanga binnen u nana fanɛni banɛni ani diinɛ lagosi fana ta k'o kɛ sanga ye o danga wulila a kɛra sababu ye ka caman ka succès lagosi MC dɔ tun bɛ yen ko Mali rap champion maitre ko ale ma k'a ka jama ka kanu an'a ka confiance garder Number one jɔnna a ka jama la jelikɛba fana ye ale nɛgɛn ka ka ban ni jama fara a ka mɔgɔw kan o kɛra sababu ye ka gladiateur ka ko dɔgɔya empereur n'a ka mɔgɔw bolo dɔ fana tun bɛ yen ko Mali rap jigi mɔgɔ o mɔgɔ tun jigi dalen b'ale kan a y'olu caman jigi tigɛ n'a ka manamanako ye ka bɔ ni joint ni dulɔ ye k'o jira ko diɲɛ mɔgɔba bɛɛ b'o kɛ Jaa ni diɲɛ malankolonw y'u ka kokɛta daminɛ don min na diɲɛ wuli tɔ bɛ teliya hadamaden bɛɛ n'i lafiyacogo don dɛ ne tɛ fatɔ lafiyalen bɛ mɔgɔ si tɛ fɛ i ka kan ɲɔgɔn ye e ɲɛ tɛ nin pan ka porote la yen fɛ ko k'a fɔ ale ma ko gɔn k'o de y'ale ka fiyɛrite ye adamaden yɛrɛ man'i ban mɔgɔya ma ko gɔnya i t'a lajɛ joona i ka yɛlɛma namasaforo kɔnɔ faama dunun sigira gɔn terikɛ ko k'ale b'o dankɔrɔba fɔ ni wɔlɔsɔ ye o sɔgɔra ale bolo Faama y'ale minɛ k'a lagosi k'a jira a la k'a fɔ k'a ka sikisɛ dan ye dankɔrɔbabugu ye e ɲɛ tɛ nin na ko kɛlɛ ye ale de ta ye k'i ta kɛ wolobaw lɛbuli ye ko mɔgɔ tɛ se ale la kɛlɛ sudalen a la a sirankojugu taa dogo fa ka so nin kɔnɔ dilan jukɔrɔ o n'a ta ta u taar'a minɛ foyi ye k'a lɛbu wolobaw pilasi la a fɔlen ko foyi tɛ se fanga la lubarikɛnin ɲɛna ko pata fanga de ko don nɛgɛkun tali mana don adamaden n'i ka faamuyali ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ foyi lase i ma ni galɛri tɛ sa belebeleba ko ko ale balo ye fɛnba kunun de ye Mali rapu sikisɛ dara kɔrɔ a dɛsɛra o la kɔnɛkisiyɔn mana kɛ disi suri disi ye woloba nɛni o y'ale ka nɛgɛ sisi ye mɔgɔ man ka fɛn fɔ fatɔ ma mɛ fatɔ b'a fɔ a yɛrɛ ma ko fa b'ale la o ta ye tugubaanciya ye Sani i k'a kɛ yɛrɛ yira ni waso ye komi i yɛrɛ sɔnna i ka fala cɛkɔrɔbaya ma, i t'a lajɛ i k'i ka 15 millions di fala denmisɛnninw ma u ka Sugunikura juga dun dabila. Ni juga mɛnna tile la, dɔ bɛ fara sɛgɛ tanperatiri kan, a kana kɛ sababu ye k'u ɲɛ fiye oubien ka sira tunu u caman na. Bon nin ye texte ye ne tun ye min sɛbɛn k'a di dɔ ma n ka k'a da, bon a tigi ye difficultes sɔrɔ a la mais nin na o est ce que u tɔgɔjɛw fɔra mais u bɛɛ m'u niyɔrɔ sɔrɔ kuma la? kilasi man gɛlɛn sa ne y'a fɔ cogo min na ne bɛ se ka ninnu kelen ta individuellement k'u ka kilasi bɔ nɛni tɛ y'a kɔnɔ foyi tɛ y'a kɔnɔ wa a tɛkisi bɛ mɔgɔ bɛɛ kun minɛ kuma ye o de ye vraiment a ye rapu conscient kɛ a ka kilasi conscient kɛ a ka nɛni ni ninnu dabila o de bɛ fɔ bɛɛ ye hakɛto bɛ o kan sɔli ala Muhamadu